An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka jajuru belebele min n'a bɛ wele ko siyaka zulu an bɛna ale de bayɛlɛma aw ye bamanankan na ni ala ka diɲɛ ye farafinna woroduguyanfan min ni a bɛ wele ko afrique du sud siyaka zulu ka tariku a bɛɛ lajɛlen kɛra o yɔrɔ ninnu de la wa siyaka zulu yɛrɛ tun ye masakɛ ye masakɛ min n'a lakodɔnna tubabuw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la angilɛ jamana mɔgɔw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dankari a ka masaya la o la n'ala sɔnna an bɛna jɛ ka o tariku an bɛn'o de lagɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin filimu belebeleba in bɛna bayɛlɛma mɔgɔ min fɛ o de ye salif sora

Kwabulawayo siyaka ka wɛrɛ da zanwiye kalo san ba kelen kɛmɛ segin mugan naani an kisilen ka bɔ fagali ma siyaka zulu yɔrɔ an labanna ka deli kwabulawayo yɛrɛ balo cogo la wa ne bɛ se ka fɛn min fana sɛmɛntiya nin ko in na o ye ma juguman yɛrɛ dama ye ka d'a kan ko gɛlɛn minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ siyaka zulu yɛrɛ ka masaya du kɔnɔ an ɲɛ tun tɛ ka da olu kan an yɛrɛ tun ma sigi ni ko min ye o de ye u ye an yɛrɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ bawo an tun jɔnna siyaka yɛrɛ ka hakili diya la bawo a bɛ n'a fɔ siyaka yɛrɛ tun bɛ kapo yɛrɛ lahalaya bɛɛ kalama ani an mɔgɔ jɛman minnu yɛrɛ nana kabi ko ninnu daminɛ la siyaka yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a jira an na k'a fɔ n'a ko k'a b'an kɛlɛ siga foyi t'a la a bɛ se hali a tɛ gɛlɛya wa k'a jira fana ko waati o waati ka d'a ye a bɛ se ka kapo yɛrɛ dugu a bɛ se k'o fana kɛlɛ ka sebaaya sɔrɔ o la wa ala diɲɛ don o don an tun bɛ ka ko dɔw de ye ko min b'a jira an na k'a fɔ ko ni siyaka yɛrɛ jɔra hali n'a tun jɔra angilɛ jamana yɛrɛ kɛlɛli kan o sebaaya tun b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la siyaka yɛrɛ a tun bɛ jama minnu labɔ ala don o don a ka sɔrɔdasi ninnu a tun y'u nafa dɔn kosɛbɛ wa a tun kɛlen don k'u labɛn ka ɲɛ fana o tuma a yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye kwabulawayo ye ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ yen de ala diɲɛ don o don a tun bɛ duguden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka masaya du kɔnɔ siyaka kɔlɔsilen tun don kosɛbɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ka kɔlɔsikɛla kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu fɛ wa sɔgɔma o sɔgɔma mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen tun don minnu tun bɛ a fari bɛɛ lajɛlen mu sagatulu ɲagaminen ninnu dɔw ye wa o waati kelen in na jamanadenw bɛɛ lajɛlen faralen bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka a ka masaya du kooli wa o yɔrɔnin bɛɛ siyaka yɛrɛ bɛ sin ka bɔ ani a ka cɛ dama dama olu minnu bɛ masakɛ belebele yɛrɛ sɛnsɛn ka bɔ n'a ye kɛnɛma wa kan kelen de bɛ kɛ a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen da n'o ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ so wele ni ale de tɔgɔ ye walasa masakɛ yɛrɛ a nisɔndiyalen bɛ se ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ cogo min na wa a tun tɛ kun mɔgɔ la ka i yɛrɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ k'a sɔrɔ siyaka yɛrɛ ma yamaruya di ni mɔgɔ min ye o waleya kɛ dɔrɔn o tigi bɛ faga de yɔrɔnin kelen a ka kɛlɛkuntigi fasinba yɛrɛ fɛ o b'a jira ko jama ka yugubali o ye wajibi de ye wa kiriw bɛɛ lajɛlen tun bɛ tigɛ jama bɛɛ lajɛlen de ɲɛna wa a bɛ tigɛ siyaka yɛrɛ de fɛ masakɛ yɛrɛ de tun ye u ka kiritigɛsoba ye kiriw bɛɛ lajɛlen bɛ sɛmɛ ale de yɔrɔ wa a tun bɛ kiri tigɛ ni a yɛrɛ ka hakililaw de ye i n'a fɔ masa solomana tun b'a kɛ cogo min na a ka kɔrɔsigiw la belebele de tun ye ngomane ye n'o tun y'a ka minisiri ɲɛmaa ye ni siyaka tun bɛ ale ka hakililaw ɲini kosɛbɛ wa a tun b'a ka hakililaw bonya fana nka min yɛrɛ tun bɛ ka anw yɛrɛ kɔni lasɔn kosɛbɛ o de tun ye a ka kɛlɛkɛfarinw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ faaba la wa a ka kɛlɛkɛla ninnu u tilalen tun don kulu kulu wa a kulu kelen o kelen fana u bɛɛ tun bɛ kɛlɛ suguya bɛɛ de ɲɛdɔn wa a kɛlɛkuntigi bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ siyaka yɛrɛ kɛrɛfɛ wa a ka dannaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kɛlɛkuntigi ninnu de kan n'a a b'u bila ka taa masa dugukolo yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni ka taa fo dancɛ la wa o kulu in na fana siyaka tun tɛ sɔn fɛn kelen min ma pepepe o tun ye janfan de ye o de sababu b'an bila ka kuma dingayi kan ale min ye masakɛ yɛrɛ fa kelen balimakɛ ye sigana tun bɛ ale de la kwabulawayo kɔnɔ an bɛɛ joli kelen de ye ko ye ne balimakɛ wa mɔgɔ caman t'i dɔn fana i n'a fɔ ne b'i dɔn cogo min N'i y'a ye a ma dingayi faga a tun bɛ fɛ a ka janfa de ka da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka masaya du kɔnɔ wa an yɛrɛ ma se ka foyi dɔn a la dingayi yɛrɛ ani siyaka yɛrɛ juguw de bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenyala yɛrɛ a juguw bɛɛ la belebele n'o ye zuwete ye aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ jɛman ninnu nana fo kwabulawayo yan o tuma sisan de an kan ka ko dɔ kɛ o la an ka fɛɛlɛ kɛ walasa jamanadenw b'a miiri ko masakɛ yɛrɛ fagali a bɔra ni mɔgɔ jɛmanw de yɔrɔ yala e t'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se siyaka yɛrɛ kɔlɔsibagaw la wa mɔgɔ tɛ se k'o kuma yɛlɛma fana wa mɔgɔ tɛ dugukolo kan ko mɔgɔ tɛ se min na walima mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ min kuma yɛlɛma sanzizi An y'an to o cogoya de la dɔɔni dɔɔni fo ka taa an yɛrɛ sɔrɔ masakɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ wa francis yɛrɛ a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ko in yɛrɛ kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na fo ka taa se an ka taama in kuncɛ don ma ale ka ko tun ye faratilako de ye kosɛbɛ bawo ale dalenba tun tɛ masakɛ ka suyala fanga ninnu na o de sababu la ala diɲɛ don o don an ka ko tun bɛ ka coron ka taa fɛ de wa an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko an bɛna bɔ nin ko in na cogo min na nka o n'a ta bɛɛ n ye n jija ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ye ko minnu seereya yan ka olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka bila tiɲɛ yɛrɛ la ala ni ko ninnu ye kabakomakow ni dabalibankow ye yan hali an ka tariku sɛbɛnnaba ninnu olu si ma siyaka zulu ka masa dugukolo ɲɔgɔn na u m'o lakal'an ye fɔlɔ an tor'o la dɔɔni dɔɔni an y'an t'o la dɔrɔn an balila ka mɔgɔba saba dɔ natɔ ye mɔgɔba saba min bɛɛ ye musolamɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni olu ye nandi n'o ye masakɛ yɛrɛ bamuso ye kabayi n'ale ye masakɛ tɛnɛmuso ye ani sitayi n'ale ye jamana yɛrɛ subaga furakɛlikɛlaba ye wa ale tun ye fɛn cɛjuguba ni fɛn kabakoma ye wa ale yɛrɛ tun bɛ masakɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yen an ka kerecɛn ɲɛmaaba bɛ cogo min na wa dɔnniyaba ni seba de tun b'a ye wa mɔgɔ si yɛrɛ tun tɛ a si yɛrɛ dɔn mɔgɔ tun bɛ si da bɛɛ lajɛlen fɔ a la dɔw yɛrɛ tun bɛ san kɛmɛ damadamaw de fɔ a si hakɛ la wa n ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka u bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kuma kelen de fɔ n ɲɛna wa nin bɛɛ la nandi de ka makama tun ka bon nin ko in na kosɛbɛ ale de dɔnnen tun don wa se bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale de ye o de tun bɛ ka kɛ sababu ye ka hali an yɛrɛ kabakoya suyakobaw ni dɔnniyabaw de kɛra walasa ka masakɛ yɛrɛ ka fanga sinsin wa a ka taman fana o fana sɔrɔla o suyako kelen de fɛ Wa ne diyagoyalen de tun don fɛn minnu lakalila n ye yan ani n ye ko minnu ye k'o bɛɛ lajɛlen don n ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ o la mɔgɔ minnu bɛna n ka gafe kalan olu yɛrɛ n'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye tiɲɛ ye walima ni fɛn min tɛ tiɲɛ ye olu yɛrɛ bolo farafinna worodugu ni kɔrɔn cɛ san ba kelen ani kɛmɛ wolonwula ni bi seegin ni wɔɔrɔ ne yɛrɛ ye fɛn min ye sɛbɛnfɛn na o de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna san ba kelen kɛmɛ wolonwula ni bi segin ni wɔɔrɔ waati ninnu de zulu ninnu siya tun ye siya kabakomaw de ye wa u ka masakɛ den dɔ tun bɛ yen min ye denmisɛnninlamɔgɔ don wa fiɲɛ b'a nun na wa jamalen fana tun don ale tun taara sogofagayɔrɔ dɔ la o tuma a segintɔ ka bɔ sogofagayɔrɔ la Ko bɛɛ lajɛlen filɛ ka daminɛ o cogo de la bi o tuma nin ye an seginnen de ye sisan ka taa tariku yɛrɛ jubaju la n'i y'a mɛn Siyaka Zulu a sɔrɔla cogo di a nana cogo di o tuma nin ye an seginnen ye ka taa o waati de kɔnɔ o waati de bɛna ɲɛfɔ aw ye ka na fo ka na se Siyaka yɛrɛ sɔrɔli ma o tuma nin ye Siyaka Zulu ba de ye nka nin y'a sɔrɔ a ma furu yɛrɛ fɔlɔ kuma tɛ Siyaka yɛrɛ sɔrɔli ma o tuma masakɛ denkɛ min ni a y'a ye a ɲɛ bɔra a fɛ fo ka na kɛ sababu ye ka Siyaka bange an bɛ o yɔrɔ de la sisan aa ne bɛ Sita nin ko in farati ka bon dɛ aa i k'a dɔn farati fana ye taama kɔgɔ dɔ de ye koyi wa e yɛrɛ b'a dɔn n bɛ fɛ ka nin ko in ɲɛɲini sani n fa ka bɔ a kalama ee Nandi ye a lagɛ nin ye masakɛ den de ye koyi Nsɛgɛkunna awɔ n b'a dɔn i ka dɔnbaya kɛ n'a ye o kɔni bɛ e de ma sisan koyi awɔ n b'a dɔn sisan kɔni n y'e bila ci min na o kɛ ka na

ayiwa nin ye masakɛ yɛrɛ denkɛ ye a bɛ k'i yɛrɛ jira muso la a bɛ ka muso yɛrɛ jala walasa a ka sɔn a ye n bi k'i kɔlɔsi a mɛnna wa i ɲɛw b'a jira n na kabi waati jan k'a fɔ ko i bɛ ne fɛ de ye ne t'e dɔn yɛrɛ yala n bɛ k'e fɛ mun de kama awɔ i bɛ n fɛ bawo ne ye masakɛ den de ye wa se bɛɛ lajɛlen bɛ ne ye nin dugukolo in kan yan wa hali e yɛrɛ ɲɛ suma o y'o jira ne la suma wa ne kɔni ma suma yɛrɛ jateminɛ wa i ye nkalon dɔrɔn de ye i k'a dɔn hakɛ tɛ mɔgɔ si bolo ka masakɛ den tɔrɔnpe koyi masakɛ den wa Ne tun ma o dɔn koyi ne bɛ sɛbɛ de la koyi e dun bɛ ka ne ka fɛ tulonkɛminɛn de ye n dusukun yɛrɛ de b'i fɛ koyi a lajɛ an ka ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne sɔnna e la a tɛ dan negeda dama ma dɛ awɔ a bɛ tɛmɛ o kan ɔ ni mɔgɔ y'an ye dun mɔgɔ si tɛ n'an ye koyi fo n'a ye bɔ kɔnɔw la yala e ɲɛ bɛ nkalon de la ne ɲɛ la wa ayi ayi ne ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔrɔn de la Elangeni masadugu kɔnɔ Nin waati bɛɛ y'a sɔrɔ Siyaka yɛrɛ ma bange fɔlɔ yan ye a ba faso de ye ni o bɛ wele ko elangeni o ni zulu ka yɔrɔ tɛ kelen ye o y'a sɔrɔ Siyaka yɛrɛ ye yɔrɔ min dilan k'a tɔgɔ da a yɛrɛ la o waati tun ma se fɔlɔ a ko diyara wa aa Nandi i k'a dɔn an tun bɛ ka e kɔnɔ koyi kibaruya dumanba de bɛ n bolo jɛndeyana y'an ka du kunnawolo koyi a nana a ko a b'i nɔfɛ furu la wa a y'a jira an na k'a fɔ ko a bɛ misi tan yɛrɛ de di an ma nin ka kɛ i ka furu nafolo ye wa an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo o kɔni o ye ko ɲumanba de ye i n'a fɔ muso wɛrɛ tɛ ale bolo cogo min na an yɛrɛ bɛɛ y'a jateminɛ hali n'a ye muso wɛrɛ furu kɔfɛ e de bɛna kɛ a ka musow la belebele ye wa i denkɛ fɔlɔ n'o kɛra cɛ ye ale de bɛna kɛ sababu ye k'a ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ta i k'a dɔn n'i bɔra i ba ka so waati min na ka na nin zulu ninnu fɛ yen an bɛna aw ka maminɛni boloda ni ka kɛ jɛndeyana muso ye o tuma mun de bɛ yen misi tan o ka ca dɛ jɛndeyana e bɛ fɛ k'o bɛɛ de di a tiɲɛ yɛrɛ la o ye koba ye mun de bɛna bɔ e bolo o falen fɛ kanu wa e Nandi ayi n ba sabali ayi ne t'o fɛ jɛndeyana e bɛ hakɛ to koyi an bɛna a diyagoya ka sɔn u ka jamana setigi wɛrɛ de nana nandi yɛrɛ nɔfɛ n'a bɛ fɛ k'a furu wa nandi yɛrɛ ma sɔn baw ale ni mɔgɔ min n'o ye masakɛ denkɛ ye ni nandi yɛrɛ dusukun b'o fɛ ale yɛrɛ somɔgɔw t'o dɔn fɔlɔ nandi i bɛ hakɛ to ko i ne fa ne fana bɛ hakɛto de ɲini i fɛ n'e ye cɛ kɔni ye ko a bɛ waranikala bange o kɔrɔ ye a bɛ se k'a mara de nandi jɛndeyɛna ye kɛlɛfarin de ye wa mɔgɔ tilelen fana de don wa i bɔra ka ko min kɛ sisan dalen don a la a bɛ se ka yafa baw a b'i fɛ yɛrɛ de e bɛ fɛ ka mun wɛrɛ de kɛ nandi

e ka nin bagan in ko labɛn wa yala e ye ne mamunamuso ye wa awɔ n y'a ye dɛrɛ n ko ne de y'a sugandi nin ye sanzagakona n'ale ye masakɛ denkɛ ye ale ka muso fɔlɔ furu labɛnw de sabatitɔ ye balimamuso in ko balimakɛ ma ko ale yɛrɛ de ye muso in sugandi k'a di a ma Muso in dun a bɛ cogo di de sanzagakona ne balimakɛ wa i b'a dɔn sababu kelen min na i bɛna kɛ masakɛ don dɔ la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛna kɛ foyi ye baw fɛnnin min bɛ woro furancɛ la o dɔrɔn de kama don n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ yala e tɛ se k'a to tuma dɔw la e ka to ka e janto i yɛrɛ la walasa masadugukolo yɛrɛ nafalanw kama wa ahan o yɛrɛ de kama ne y'a sugandi balimamuso a y'a jira sanzagakona la k'a fɔ ko a bɛ muso ko min na kɛrɛfɛ ko a b'o kalama o de kama a muso fɔlɔ min filɛ nin ye sisan n'a bɛna a furu balimamuso in ko k'ale de y'o sugandi k'a d'a ma don kofɔlen selen zuluw bɛɛ lajɛlen nana ka bɔ masadugukolo fan bɛɛ lajɛlen na ni ka na zagakona ka muso fɔlɔ ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ a ko yanga tun ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ baw a bɛna kɛ sababu ye ka kabila fila tin don ɲɔgɔn na janko nin kɛlɛ waati in na

zelangeni masakɛ makedama i ni ce ndabɛsita junza masakɛ sodugo i ni ce u ka jamana in masakɛ bɛɛ lajɛlen de nana nin kɔɲɔ in na nin y'a sɔrɔ zuluw bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kabila kelen kabila bɛɛ ni a masakɛ tun don o tuma masakɛ denkɛ ka kɔɲɔ u bɛɛ lajɛlen fila ka na o ɲɛnajɛ la an ka masakɛba jama a bɛ e n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɔɲɔ in na ala ka kɔɲɔ in kɛ bɛn an ka kabilaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ
ngithole wena wakwazulu
mamasa da an bɛ i bisimila ni nisɔndiyaba de ye wa an bɛ fɛ i ka kɛ denmuso ye an ye wa an fana bɛ kɛ fa ye i ye

yebo singenandawo yebo yakusolwa umqangabodiya wawamgaba nandi ale jigi bɛ masakɛ denkɛ kan a ɲɛ b'a la o bɛ ka muso fɔlɔ furu yala ale ka koɲɛ dun bɛna kɛ cogo jumɛn na o la

Kɔɲɔ ɲɛnajɛ bɛ sen na a gintanw bɛ sen na nandi bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan senzangakhona ale ka muso fɔlɔ furu nin ye o kɛnɛ ye nin bɛɛ ye u ka kɔɲɔ laada dɔw ye janko masaya du kɔɲɔ o tɛ ko dennin ye ko baw de bɛ kɛ o kɛnɛ kan min yɛrɛ ye kɔɲɔkɛ ye u bɛ taa misi de minɛ ka na bawo kɔɲɔ tɛ kɛ ni sarakaba ma kɛ a la n'o ye misi saraka ye o misi fana saraka bɛ kɛ cogo min kɔɲɔkɛ de bɛ misi yɛrɛ minɛ ni ka misi kan kari bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de b'a to a bɛ jira k'a fɔ ko kɔɲɔkɛ ko cɛfarin don kɛlɛkɛfarin don wa a bɛ se ka kɛ masakɛ ye don nata la bawo a b'a sɔrɔ a ye koba kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tuma nin ye o laada dɔw sigitɔ ye sen kan misi yɛrɛ bɛ bila ka kɛnɛ ɲaga fɔlɔ sani a ka se kɔɲɔkɛ yɛrɛ ka minɛli ma nin waati bɛɛ y'a sɔrɔ nandi kɔni ma jɛn sanzagakona kɔ bawo a jigi b'a kan halisa a k'ale furu masakɛ balimamuso n'o ye kabayi ye nandi ka ko man bon ale bolo ale bɛ fɛ a kɔrɔkɛ ka ɲina nandi kɔ